Yọma ka a na-ekwute ekwute maka nsogbu anyị na nwoke mụrụ nwa ndị eji ekele efu n'anya onye ọbụla si n'isi anyị na-awa ọta nke ekwe ya eti ya achụ Igbo bụ Igbo ekelekwa m ụnụ ọzọ hmm? tata ụbọchị akwụ atara a na-akpọku nne m na-akpọku ndị ekele na-akpọku ụbọchị uruhu ọbụla ụbọchị bụrụ orie na-akpọku etenalụ ụbọchị bụrụ eke na-akpọku ọkara ahụ ụbọchị bụrụ afọ esomọta mere anyị ọ nwere iji maka ya were bịa tata hmm? ọ ihe ị ga-amụta ọ ga-abara gị uru bakwara ọyị gị uru bakwara nwanne gị uru ọ bụrụ na ị na-enweta ihe ozi a tụsaa ya hmm? ọ ga-abara gị bakwara nwanne gị ihe iji maka ya were bịa tata maka ndị oje n'abalị enwere na-akpọ ndị oje n'abalị ndị ọga n'abalị ya bụ ndị amusu ụmụnna ji maka ya were bịa taata ka m kụziere gị ife ị ga-amụta ị ga-eji wee na-emeri ya bụ ihe na-emeri ya bụ ọnwụnwa ụdị ọbụla ọ bụ ya bụrụ hmm? ị na-anya ya afụ ihe njide aka ị na-anya ifu na oyi ya nne na-agwa gị ihe ọ na-arụ

n'ebe na be gị maọbụ na enwere ebe i goro ana eri mgbe i ji gaa n'ebe ahụ ịfụzi ego ị ga-eji invest ya ihe na ana ahụ maọbụ na enwere ebe ị na-arụ ụlọ dogodo ụlọ ahụ bịa nwee nsogbu ụlọ ahụ ịrụkọba ya arụkọ ọ na nwere ebe ị na-arụkwa ụlọ mana i finishi ba ya ọ na nwere ka o si na-arị ka ụkwụ a na-aga ebe ahụ maọbụ na be ebe i bi ebi na ọ na-eme ruo n'abalị ọ bịa bere n'isi osisi na be gị na-ebe kwee kwee kwee

ị ma ihe dị ya ihe ọ dịbe nọ ebenebe iriri jụọ ebe a na-ere ihe eh, spiritual material si ya na ị chọrọ igo ebenebe ọ nwere osisi a na-akpọ ebenebe ị ghọta akwụkwọ ya ịnọ ka ọ ya-adị otu ịbụọ ịtọ ịnọ ya bụ ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ nke a ụnụ ma ife ọ bụ ka ka a na-akpa akatara akatara bụ ụfọ

nke a bụ ose ọjị alligator pepper ọmụ ya nke a kịta na emere nke eme na mana nke anyị nke anyị ga-eji ga eme ya anyị eme ya eme ọ ya dịrị onwe ya ka ị ga-esi were yuzie ya na ọ bụ ị ghọta nke ịnọ ị makọta ya ọnụ ka m gosi gị ya ị fụrụ etu ọ dị kịta ị ga-edebe ya etu a chọrọ ihe si debe ya bịa were nke a ị ya-edo ya isi ọha na ọha isi ya niile a ja-abụ ofu ya na-ene m anya ọfụma maka ime misteki nke a bụ ọnụnụ ya nke a nweta ọfụma nke a bụ ọnụnụ ya nke a bụ isi ya ị bịa buru ụzọ idebe isi ya iji debe ọzọ ị fụ na ebe a ga-adị n'ọnụ nke a ntu a ka ị ga-esi edebe ị ya-edekọta ya ọnụ ị ya-eme ka ha niile bụrụ ofu isi chọọ ka ị ga-esi wee ga mee i debe etu a n'etiti ụlọ gị ahụ ya etiti ihu ezi ọ bụ ya ebe ahụ ị goro ana ọ bụ ya ebe ahụ ị na-arụ ụlọ nga ahụ ị ya-anọzi ga-eme ya bụrụ nga ka amụnsu a na-abịa ebe chọọ ka e si debe ya n'ihu ebe ahụ wee were ose ọjị ya na ọfọ ya adaghị mmeri wee jikọta ya ọnụ wee were ya wee gbaa kọmpandụ gị ahụ okirikiri mgbe ị ga na-agba kọmpandụ gị ahụ okirikiri ka ị ga na-agọdozi ndị amụnsu mmụọ ndị amụnsu mmadụ ndị ọgbachu mmụọ ndị ọgbachu mmadụ ndị sị na ihe ị na-eme ya enwe isi amụnsu na-abịa ata na be gị amụnsu na-abịa ebu nwa gị amụnsu na-egbochi akara aka gị amụnsu na-abịa ebute okwu na ụka ị gọdobe ihe ahụ na-eme bụ nsogbu ahụ ị na-enwe ị chọ ka ọ kwụsị ị na-agọdo ị na-agba ụlọ ahụ okirikiri ị ga-agbagodo ụlọ ahụ okirikiri ya agọdocha ihe bụ mkpa gị ị gọdochazie ya wee werekwu ya tinye ntu esi ntu wee were ya pịachie ya ị pịachie ya etu a i wee weta eri eri eji akpa isi ndị mgbe ochie ya eri eji akpa akpa blak ya wee were ya na-eke na-eke na-ekwu mkpa gị na-eke na-ekwu mkpa gị i jee kechaa ya i wee were bịa n'ifu isi ụlọ gị nyere ka isi ụlọ nju wee were ya makwa ya ebe ahụ amụnsu ahụ ọ bụrụ na amụnsu na-abịa ebe ebe ahụ o bedebe ihe ọbụla bụ ihe onye ọbụla jiri bịa nga ahụ ọ bụrụ na ọgwụ ka onye ahụ jidekọta ọ ya-eni ọgwụ ahụ nga mana ọgwụ ahụ ya arụnata ọrụ ọ bụ ya o buru bịa ọ ya-ebukwa wee ya echigha maka mgbe ị ga-eji ọfọ ahụ na-agọdo ya na-agọdo ihe ọbụla onye ahụ buru bịa ma mgbe ichekwa ya bịa ọ na-eje ikpe ya ya esokwu ya chọọ ka iji mgbe ya agọdo ya bụ ị gọdochacha ya ọfụ gọdocha ya ọfụma gọọ ya ihu gọọ ya azụ amụnsu ahụ na